Bhuel, Dave, cén scéal é? Tá mé ag siúlóid arís leis an gcailín beag agus tá Sonny áit eicínt ansin freisin. Tá, sin é. Agus ag tónis b'fhéidir go dtugann sibh faoi deara go bhfuil sé an-dhúinte go deo. Tá ceo an-dhúinte, dtuigeann tú, níl mé in ann Inis Meáin a fheiceáil ar chor ar bith. Níl mé in ann ach b'fhéidir eh, níl mé in ann tada a fheiceáil níos faide ná b'fhéidir 100, 100 méadar, b'fhéidir, 150 méadar b'fhéidir sin an méid thart ar sin mar sin. An-dhúinte. Ó sea eh, Níl sé neamhghnách a bheith ceo ceo a bheith anseo a bheith ceomhar ach tá sé neamhghnách a bheith chomh dúinte seo. Ní fheicfeá sin, ní fheicfeá chomh dúinte seo ach b'fhéidir cúpla uair sa mbliain b'fhéidir trí nó cheithre uair sa mbliain b'fhéidir chomh dúinte seo. Ach eh, ach níl aon fhuacht ann ar aon chaoi, sin rud amháin ar aon chaoi. Tá sé seaicéad éadrom ormsa agus eh, Ní airím fuar. Más aon rud, tá mé ag siúl anois le 6 nó 7 nóiméad agus, b'fhéidir 10 nóiméad agus más aon rud, tá mé ag éirí róthe. Mar sin cé go bhfuil sé ceomhar, níl sé fuar. Ceo, ceomhar, sea, tá ceart ag an gcailín beag. Ach eh, sea, tá sé go deas, taitníonn sé liom freisin, mar tá sé deas ciúin, deas socair. Mar sin bíonn na báid, ní bheidh ní bheidh an soitheach aeir in ann a bheith ag eitilt, ní bheidh an plane in ann a bheith ag eitilt. Ach eh, mar tá sé ródhúinte. Ach bíonn bád gan aon stró. Ní is cuma. Ní chuireann an ceo as don bád mar tá sonar, sonar sea, ag an mbád mar sin níl aon difríocht. Ach ní bhíonn aon aon radar ag an bplane. Níl 'fhios a'm cén fáth. Níl 'fhios a'm ab amhlaidh a bhfuil sé, bíonn sé róghairid sa turas nó bíonn siad ró-íseal sa spéir b'fhéidir nach n-oibríonn an radar. Níl 'fhios a'm cén fáth ach ar aon chaoi, caithfidh go bhfuil cúis eicínt.

na rónta gan aon stró. Tá an-ghleo ag na héin, ag na faoileáin agus tá an-ghleo acu ar aon chaoi. Ní bhacfaidh mé leob sin. Sea, ní féidir tada a fheiceáil. Tá sé chomh dúnta. Mar bhí mé a rá go hiondúil bheinn in ann na rónta a fheiceáil an-soiléir ansin. Agus anseo bhailigh mé cinn amháin mé.

Gan aon stró, más ea dam, ach níor ardaigh mé liom ach naoi gcinn, ach b'fhéidir níos deireanaí, amach sa tráthnóna a bheidh an taoille íseal arís thart ar a seacht, leathuair tar éis a seacht b'fhéidir, nó beidh sé sách íseal ar aon chaoi. Ba mhaith liom a bhailiú tuilleadh arís, b'fhéidir oiread a bhailigh mé inné, nó b'fhéidir beagán níos mó má tá mé in ann a cúpla crate eile a fháil. Ach leasú thar cinn, tá cuid mhaith déanta anois, agus an méid a bhailigh mé inné, Ba cheart go ndéanfadh sé sin dhá iomaire beag, b'fhéidir trí iomaire beag. Ní bheadh sé mar na hiomaireacha atá muid ag déanamh mé fhéin is mo bhean. Tá siad beag, níl iontu ach b'fhéidir trí mhéadar ar fhad nó mar sin. Mar sin ba cheart go mbeadh sé sin. Ba cheart go mbeadh sé sin togha tighearna. Sea, déarfainn go mbeadh agus ehm, tá maide sáite freisin, eh, níl maith air. Bhí muid ag soláthar ceann inné agus eh, tá muid tá muid chéad bhfuil ceann in áit eicínt ach eh, fuair muid. Fuair eh, maide eh, spáide nó sluasaid gan aon sluasaid ar a chloigeann. Agus eh, dhein sé leis an tua an sean-tua a bhíodh mo bheadh mo ag mo shean-uncail, mo shean-uncail Cam, teaghlaigh na saor. Dhein sé maide sáite as mar seo é. Tá maide sáite ann anois is ea. Níl aon dochar ceann nó péire a bheith agat ar aon chaoi mar ag dul amú. Bhí bhí an nós sin ann ag dul amú so so that's not so much. Not so bhí an carr teastáil anois char me I'm on my paws it's in the sink door. Sea, cad é mar a sháith níl aon dochar ehm tuilleadh de na maidí sáite a bheith agat. Nós rud ar bith tá siad péire stocaí péire stocaí tá siad bíonn siad is minic ag dul amú agus ach ceann amháin as a a chuile ceann eile tá siad ag dul amú mar sin níl aon dochar cúpla péire a bheith agat.

Eh, a gcuasa de maide sáite. B'fhéidir amárach feicfidh muid. Eh, feicfidh sibh cad é féin. Ach ar aon chaoi, má éiríonn sé ceann úd sin agus eh, seisean go deo is mo threibh an bheith san úsáid. Is dóigh go mbeadh seisean an sa cineál podcast ná ar éireann nach ea, sort video. Tá sé seo go léir TikTok agus YouTube, video seo. Físeán é. Tá tá sé seo cosúil le podcast a thug muid ag caint agus. Bhfuil tá muid a dhéanamh faoi láthair agus eh,

Ach má tá sibh ag éisteacht is minic muid ag baint taitneamh as an siúlóid. Á, tá sé, tá sé meirbh, tá sé, tá sé nuair atá tú ag siúl. Mar níl aon fhuacht ann. Sin rud amháin ar aon chaoi mar dúirt mé, níl aon fhuacht ann ar aon chaoi go háirid mar sin, ní airímse fuar chor ar bith, tá seaicéad éadrom agam le rá, tá sí gar do sórt cur allais, sin is gar a bheith sórt. Níor mhaith cur allais sórt nuair atá tú amuigh ag siúlóid ar lá bhfuil sórt. Agus má tá tú ag brú pram freisin. Ní hé go bhfuil an pram ann féin an-trom ach mar sin féin tá's agat is tuilleadh anró tuilleadh rud fisiciúil aclaíochta. Agus siúlaim eh.

Cheapaim gur seafóid a bhí ann. Sos go dtí b'fhéidir cúig nó sé. Díreach roimh Covid, fiche naoi déag, bhí cúpla anime, Castlevania ar Netflix, thaitnigh sé sin liom. Agus bhí ceann eile ann sé Death Note, bhí mé fiche ocht déag, bliain mar sin, thaitnigh sé sin go mór liom. An t-aon ní faoi Death Note. Chuaigh sé ar aghaidh is ar aghaidh an iomarca. Bhí an iomarca episodes ann de dá bhfágfadh siad an séasúr deireanach nó dá ngearrfadh siad b'fhéidir níl a fhios agam 15 episode amach as nó rud éicint. Bhí bhí an iomarca mar a deir siad i mBéarla bhí an iomarca filler ann. Bhí an iomarca filler ann. Ach eh, thaitnigh sé liom. Bhí sé go- bhí sé fós go maith ach de bhain siad fad fad as an scéal. Is creidim mise go mór. sa bhfealsúnacht an leagan cainte tá blas ar an mbeagán. Tá a fhios agat ba rud atá go maith an-deas cumtha ach nach an rófhada. Sea, tá blas ar an mbeagán. Ach sea, rud atá mé ag breathnú air faoi láthair an anime atá mé ag breathnú faoi láthair ná Solo Leveling an t-ainm atá air. Tá sé go maith.

Feicim tá mé ag breathnú ar anime eile freisin Kingdom an t-ainm atá air is tá sé sin féin an-mhaith ach ehm, níl aon leagan dub bhuel bhí chéad cúpla séasúr ach tá mé ar séasúr ceathair anois de sin agus níl aon leagan dub ann mar sin eh, caithfidh mé breathnú ar an sub, subtitle na fotheidil agus ehm, an t-aon rud faoi sin ná Tosat mataimse bean uair an job deir muid nó tosat deich duine a bheas ort dna rud a cinnt. D'fhéadfadh bhí mé bean ar mo tablet nó ar a teilí agus deich duine a bheas ort tabhairt teairín an chailín beag tabhairt bia dhe a beadh nó deich duine a bheas ort glan an seomra nó neach an saigh nó fimicint mar sin a bheith mé lean a chloisteáil pléasam cid ag tarlú leis an bheith mé lean comhrá. Sea, ní gá mé breathnú ar an rud ar an scáileán an t-am ar fad, ach insa sub, sna fotheidil, caithfidh tú bheith, caithfidh tú bheith ag breathnú ar na fotheidil an t-am ar fad. Tá a fhios agat, má bhímse ag tabhairt bia dhi féin, má tá mé ag déanamh aon rud, tá a fhios agat, mar a dúirt mé, níochán nó níochán na soithí nó garglú páipéir nó pé ar bith céard atá mé, aon rud. Tabhairt bia do Sonny pé ar bith cén rud. Caithfidh tú a bheith sórt de mar gheall tá siad ag caint tá siad ag caint Seapáinis agus níl mo Sheapáinis ró-mhaith. Mar sin bíonn orm breathnú go géar, bíonn orm breathnú go géar is a leanacht go géar agus mar sin b'fhearr liom an sub más fé- b'fhearr liom an dub ba cheart dom a rá más féidir. más féidir. Ach tá ceart go leor, tá's agat, ach déanamh cinnte nach bhfuil gá dhom aon rud, tá's agat, tá am dhom féin, beidh mo bhean Rebecca, má thógann sí an cailín beag nó rud nó má tá sí ina codladh nó pé bith cén rud, tugann sé sin deis dhom breathnú ar eipeasóid amháin nó rud éicint agus bím in ann díriú air sin. Ach má chaithfidh mé aon rud a dhéanamh, dá, pff, ní fiú, mar ba mbeidh deacair caill, caillim an iomarca. Tá's agat. Má chá, má, má, má, mara bhfuil mé ag breathnú ar an scáileán le deich soicind, fiche soicind, ca, cailleann mé go leor rudaí. Ach dá mbeadh siad ag caint, dá dtuigfinn céard a bhíodar a rá. Ach tá sé ceart go leor. Mar sin é tá mé ag breathnú air faoi láthair. Agus ansin san oíche le mo bhean, eh, b'fhéidir, eh, roimh dhul a chodladh, b'fhéidir thart ar a naoi, téann muid a chodladh thart ar a deich. Bra- Braitheann sé ar an oíche thart ar a deich agus breathnaíonn muid ar episode ar Netflix de Parenthood. Muid ar séasúr a cúig anois, tá an-mhaith go deo. Is é an rud faoi cé gur Parenthood an teideal atá air, ní chaithfidh páistí a bheith agat le breathnú air nó taitneamh a bhaint as, tá's agat, bhuel. Is é an bunús atá leis ná an clann, mar seo tá, tá athair nó máthair

Eh, mar sea, tá sé go maith ar an gcaoi sin. Tá, tá's agam labhair mé le cúpla duine agus dhéanadar eh, sort of binge watch air agus eh, mar sea, tá muid féin ag breathnú air anois le ó, is dóigh le cúpla mí anois ar aon chaoi eh, dhá mhí, dhá mhí go leith b'fhéidir, tá muid ó mhí Eanáir thosaigh muid ag breathnú air eh, tá muid deireadh mí Márta anois mar sea, tá muid baint luach Dhá mhí go leith thart atá muid ag breathnú air agus tá séasúr fós, séasúr eile iomlán fós le feiceáil. Mar sin tá muid ag fáil luach maith ann. Tá's agam daoine a bhreathnaigh air. B'ionach an rud uilig, ní fhág sách coicís, sort. Ach ní bhíonn muid ag breathnú ach b'fhéidir episóid amháin, b'fhéidir péire san oíche.

Ach ní raibh aon chaill leis ná léir. B'fhéidir go dtiocfadh na sean-dream nó rud cinnte más ea ná an saíocht sin, na strainséaraí ach ní raibh aon chaill leis. Ach sé an rud, is féidir leis na a thóigim, mar sin ní teann le suimint, ní teann tóigthe mar sin fhéin, ní bheinn. Ní bheinn ró dhiúltach faoi, sort. Ach is áit álainn Beann í. Agus is áit, ní gá, d'fhéadfá paidir a rá ansin go, tá sort, má tá duine eicínt, tá tinneas sa gclann nó rud ar bith, sort, d'fhéadfá paidir a rá. Agus ní gá a bheith cráifeach. Ní gá a bheith cráifeach, ní gá go gcreidfeá sort in aon rud. Sort, deoch fhéin nó, sort, má tá, má tá rud eicínt. Má tá fórsa nó rud eicínt sa saol nó tá rud eicínt ann is áit maith sórt dhuit féin le haghaidh paidir nó machnamh a dhéanamh nó tá's a'd is mar dúirt mé ní mise, ní duine sách cráifeach mé féin ach téim ann 'nois 's arís le paidir a rá, tá's a'd, má tá, má. Má tá rud eicint tarlaithe sa saol nó sa gclann nó sa domhan nó pé ar bith cén, tá's a'd, ceapann's mé féin, is áit an-deas, suaimhneach agus coinneoidh muid orainn. Ach céard a cheapann sibhse?

Agus an gharraíodóireacht agus cén chaoi an aimsir seo. Sea, ní dóigh go bhfuil aon rud eile a rá fágfaidh mar sin é. B'fhéidir go mbeidh ceann físeán eile fada mar seo arís Dé hAoine nó Dé Luain b'fhéidir. B'fhéidir Déardaoin nó Dé hAoine b'fhéidir go mbeidh ceann eile. Sea, sea, mar dhuais mar nach bhfuil seachas le podcast an chur. Tá sé seachas le podcast. Ar aon chaoi eh, fágfaidh muid ag sin eh, sin é mar seo eh, uaim féin, 's an cailín beag agus Sunny Boo Boo slán go fóill.